Bráithre Fola, bunaithe ar an dráma Blood Brothers le Willy Russell. Ba bhean mheánaosta í Misses Lyons. Chónaigh sí lena chéile i dteach galánta in uachtar an bhaile. Bhí áiféala agus cathú uirthi nach raibh leanbh clainne aici. Bhí bean aimsire aici a choinneadh deis ar an teach, Bean Mhic Sheáin. Chónaigh sise in íochtar an bhaile. Bhí sí beo bocht agus í ag tógáil cúigear leanbh. Bhí sí torrach arís agus b'é tuairim an dochtúra go raibh sí ag iompar cúpla. Rugadh beirt mhac do Bhean Mhic Sheáin. Níorbh fhada ina dhiaidh sin gur thosaigh bean Lyons ag cur ina luí uirthi go raibh an iomarca leanaí aici agus nach bhféadfadh sí aire a thabhairt dóibh go léir. Bhí sí féin, bean Lyons, sásta duine den chúpla a ghlacadh agus é a thógáil mar a mac féin. Bheadh a sloinne air, ach ní bheadh a fhios ag éinne riamh nárbh é a mac féin a bhí ann. D'aontaigh Bean Mhic Sheáin leis an socrú, cé go raibh drogall uirthi. Ba léir ón tús go mbeadh easaontas ann. Lean Bean Mhic Sheáin ag obair sa teach Ach cheap bean a' tí gur thug sí an iomarca grá agus aire don leanbh Edward. Rinne Misses Lyons a dícheall an dá chlann a scoilt óna chéile. Bhí bean Mhic Sheáin gan oideachas agus aineolach. Bhagair Misses Lyons go minic í, á rá dá bhfaigheadh an bheirt leanbh amach gur dheartháireacha iad dáiríre, go bhfaighidís bás. Bhí an créatúr bocht creidmheálach agus chreid sí na scéalta. Thug Misses Lyons an doras do Bhean Mhic Sheáin faoi dheireadh. Rinne Misses Lyons a dícheall an dá chlann a choinneáil scartha óna chéile.

Ach d'éirigh cairdeas eatarthu ar an toirt. Labhair siad le chéile. Fuair siad amach go raibh an dáta breithe céanna acu agus rinne sin nasc eatarthu. Mhol Micí do Edward gur cheart dóibh síorchairdeas a chothú idir an bheirt. Ba cheart dóibh geallúint a dhéanamh le fuil. Chuige sin, ghearr an bheirt scríobadh ar a lámha agus mheasc siad an fhuil. Bráithre fola iad anois go deo. Chuir Micí a chara Linda in aithne do Edward. D'imir siad le chéile. Rinne Mrs Lyons iarracht stop a chur leis an chairdeas idir an bheirt. Bhí imní uirthi go sceithfear fírinne an scéil. Chuaigh an crá croí agus an míshuaimhneas i méad lá ar lá. Nuair a chuala sí go raibh Edward ag súgradh le páistí an bhaile, chuir sí air gan bhaint a bheith aige leis an chineál sin daoine. Ainneoin na hiarrachtaí, lean Edward den chairdeas. D'éirigh an nasc eatarthu níos láidre agus ghlac Linda páirt ghníomhach sa chairdeas. Shocraigh clann Lyons an ceantar a fhágáil agus teach nua a cheannach leasmuigh den bhaile. D'éirigh le Mrs Lyons an triúr a scaradh ar feadh tamaill. Nuair a bhí Edward ina dhéagóir, cuireadh é go scoil cónaithe. Idir an dá linn, d'fhás an caidreamh idir Micí agus Linda. Ní raibh aon amhras ach go raibh a cion air ag dul i méid. Tar éis cúpla bliain, D'fhill Edward ón scoil phríobháideach. Ní fada go raibh an seanchairdeas beo arís, Linda san áireamh. Bhí Linda i ngrá le Micí agus is fíor go raibh Edward thar a bheith ceanasta léi. Chaith an triúr a lán ama i gcuideachta a chéile ag baint aoibhnis as an óige. Bhí siad ina ndéagóirí faoin am seo. Lá amháin, tharla go raibh siad ag spaisteoireacht thart agus thosaigh siad ag caitheamh cloch le foirgneamh don spórt. Thit an lug ar an lag nuair a ghabh na póilíní an triúr. Ba shuimiúil mar a réitigh na póilíní an fhadhb. Bhí siad dian ar mháthair Micí, duine ón ísealaicme, agus bhagair siad an chúirt ar Mhicí. I gcás Edward, thug siad bog é. Ní raibh ann ach cleasaíocht. Ní raibh dabht ar bith ann ach gur cúrsaí aicme a bhí i gceist. Bhí a fhios ag Micí go mbeadh an ród deacair go leor roimhe, i gcúrsaí fostaíochta, i gcúrsaí sóisialta agus mar sin de. Shleamhnaigh na blianta. Chuaigh Edward ar an ollscoil. Fuair Micí post sa mhonarcha. Phós sé féin agus Linda nuair a bhí siad óg agus rugadh leanbh. Tharla cúlú eacnamaíochta sa tír. dúnadh an mhonarcha agus chaill Mickey a phost, dífhostaithe, gan a bheith ábalta cúram ceart a thabhairt dá chlann, ghoill éadóchas agus ísle brí air. Bhí deartháir eile ag Mickey, Sammy, coirpeach cruthanta. Chuir sé ar Mickey páirt a ghlacadh i robáil garáiste. Gabhadh an drong. Gearradh seacht mbliana príosúntachta ar Mickey. Thosaigh sé ar phiollaí agus d'fhág sin an scéal níos measa. Faoin am seo bhí Edward tagtha abhaile ón ollscoil. Ní raibh a fhios aige go raibh Linda pósta agus d'iarr sé féin ar Linda é a phósadh. Chuala Micí ráflaí faoi Edward agus Linda. Ní hamháin sin, ach ghoill sé air nach raibh easpa ar Edward. Bhí éad agus frustrachas air. Bhain Edward leis an uasaicme, bhí an saol ar a dtoil acu. Bhí dhá aicme ann, iad siúd le maoin agus an dream eile gan faic. Bhí daoine ag caint. Labhair Missus Lyons le Micí faoin ghaol idir Edward agus Linda. Bhuail tocht feirge Micí. Fuair sé gunna agus chuaigh sé go dtí oifig an Chomhairle Contae áit a raibh Edward ag obair. Chuir sé i leith Edward gur loit sé a shaol, ghoid sé gach rud uaidh, gach seans a bhí aige, a shonas, Linda. Bhí mearbhall ar Edward. Rinne sé a dhícheall Micí a chiúiniú. Tháinig Missus Johnson ar an láthair agus d'impigh sí ar Micí staonadh. D'admhaigh sí gur dheartháireacha iad an bheirt. Chuir sin Micí ar mire. Luaigh sé an saol sona a bhí ag Edward agus an mí-ádh a bhí air féin ón chéad lá. Scaoil Micí gunna trí thimpiste agus maraíodh Edward. Bhrostaigh na póilíní isteach is sa chíor thuathail a bhí ann maraíodh Micí.